3, 2, 1, 0 Tá muid beo, Dia dhaoib. Brian anseo gabh mo leithscéal. Ó diabhail. Ag déanamh cur síos, ag leanacht lena chur síos ar Shigmund Freud. Agus a theoiricí? Ah. Gabh mo leithscéal, tá mé ag bogadh fuinneoigí. Níl fhios agam ar cheart dom bheith ag breathnú orm féin mar atá mé, ach eh. Is fearr a bheith ag breathnú idir an dá shúil ar dhuine éigin seachas ar thada. Bhí muid ag caint an uair cheana ar ghreamú agus dúghafacht. agus na tréimhsí forbartha ar leith. Má muna scoitheann duine na tréimhsí sin i gceart, is measaide iad. Mar shampla má bhíonn, má tharlaíonn deacrachtaí i rith an tréimhse béil tagann caitheamh tobac agus gníomhaíochtaí béil eile as. nuair a fhásann an duine sin suas. Má tharlaíonn deacrachtaí, níl a fhios agam cén saghas deacrachtaí, le linn an tréimhse faillí, fallais, tarlaíonn imní i leith éagumais collaí, ach ar aghaidh linn go dtí brionglóidí. Dar le Freud ba iad brionglóidí bóthar ríoga chun na. neamhfhiosachta, más é sin an focal atá uaim. Tá mé beagáinín trína chéile inniu, gabh mo leithscéal anois. Coinsiasach, b'fhéidir. Tá brón orm, tá 's agam go bhfuil sibh ag súil le caint ach tá mé ag lorg focail anseo.

comhfhios, B'in an focal a bhí uaim, comhfhios. Ar ais arís. So ba iad brionglóidí bóthar ríoga na neamh-chomhfhiosachta, mar is ins na brionglóidí a íslítear fearais cosanta an ego agus dá réir sin is féidir le roinnt den ábhar brúite faoi chois teacht tríd chun na haithne, is é sin na comhfhiosachta, fiú má thagann sé tríd ar bhonn saofa nó dí díchumtha. Tá feidhmeannaí faoi leith ag brionglóidí san intinn neamh-chomhfhiosach agus oibríonn siad mar leideannaí luachmhara a. don chaoi ina fheidhmíonn an intinn neamh-chomhfhiosach. Ar an 4ú lá Mí Iúil 1895 bhí brionglóid ag Freud féin a. a d'úsáid sé mar bhunús dá theoiric féin ar bhrionglóidí. Bhí sé ag déanamh scime agus imní faoi othar darb ainm Irma, nach raibh ag déanamh chomh maith sin sa chóireáil agus a raibh sé ag súil leis. Bhí Freud ag cur an mhilleáin air féin dá réir agus bhraith sé ciontach ina leith. Taibhríodh dó gur bhuail sé le Irma ag cóisir. agus scrúdaigh í. Ansin chonaic sé foirmle ceimiceach do dhruga a bhí dochtúir eile ag úsáid. Tháinig sé mar splanc chuige. agus go tobann ba léir dó gurb é go mba insteallaire salach ba chúis lena riocht. Insteallaire, nach ea? Insteallaire a bhí an dochtúir eile ag úsáid. Maolaíodh ar chiontas Freud, mar sin. Ciontacht. Maolaíodh ar chiontacht Freud. Bhain Freud an chiall as an mbrionglóid seo go raibh sé ag sásamh a mhéine. Ba mhian leis go nárb air féin an locht i leith mílí Irma. agus shásaigh an bhrionglóid an mhian seo trí a chur in iúl dó go mba dhochtúir eile faoi deara a riocht. Bunaithe ar an mbrionglóid seo, chuaigh Freud ar aghaidh ina scríbhneoireacht sa bhliain 9000 i. déag, gurb é gurb éard a bhí mar feidhm ag brionglóidí ná. comhlíonadh mianta. Sin an focal anois atá mé ag iarraidh scríobh síos mar ní úsáidtear mórán é. Nach uafásach é seo? Tá mé chomh ar ndóigh idirdhealaigh, an focal a bhí agam agus nach bhfuil agam níos mó, céard atá cearr leis an gcuimhne? D'idirdhealaigh Freud idir ábhar idir ábhar soiléir na brionglóide. follasach. idir ábhar follasach na brionglóide. is é sin an méid ar chuimhin leis an mbrionglóidí, agus an t-ábhar folaigh, ciall siombalach na brionglóide, is é sin an mhian is bun leis an bhrionglóid nó an mhian is bunús leis an mbrionglóid. Baineann an t-ábhar follasach go minic le imeachtaí an lae. Thug Freud obair.

Agus séard is. Bhuel, is dócha gurb é seo an fáth atá mé á dhéanamh, sórt.

agus dá réir sin ag laghdú imní agus ag ceadú dúinn leanacht ar aghaidh ag codladh. Baineann obair bhrionglóide leis an bpróiseas comhdhlúthaithe, nó athchóirithe, deacair a rá conas an téarma sin a aistriú go foirfe. Díláithriú nuair a bhogann tú, nuair a bhrúnn tú do mhianta ar rud eile agus eh mionléiriú nó míniú breise tánaisteach Agus sin an méid a dhéanfas mé don lá inniu. Leanfaidh muid ar aghaidh amárach le brionglóidí 2 agus míneoidh muid na trí próiséas sin, comhdhlúthú, díláithriú, agus míniú breise. Tá súil agam idir an dá linn go mbeidh lá breá agaibh go léir agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. Idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir. Slán.